wawawawa so dzulo i was trying to explain uh, zinthu zokhuzana ndi chimanga kulima chimanga komanso mmene dziko la malawi limapangira handle chimanga kapena kuti chakudya um, anthu a mcp ndiovuta kuti munthu awakonde okay it's very difficult kuti munthu awakonde mcp inali mboma not, not long time ago and Kungopereka suggestion ina iliyonse umatukwanidwa. Ndatukwanidwa kwambiri ndi ana ena ake osakhwima paliwombo basi kukulembera zotukwana pa facebook kukulembera zotukwana pa tiktok iwe nkumati why? Chifukwa choti ukupereka suggestion yoti tikonzere misewu, chifukwa choti ukunena kuti Lilongwe city ikuyenera kupanga zakuti zakuti, chifukwa choti ukunena kuti Malawi ikuyenera kupanga zakuti zakuti. Kwa iwowo chimene amaona ndiye kuti ukupanga attack zinyau literally because the language you use imandidabwisa kwambiri imandidabwisa kuti ndi, ndi malawi omwe simungadziwe kaya simumadziwa kuti anthu amakonda dziko lawo anthu amatha kukonda dziko lawo osati za ndale eh? so dzulo ndikufotokoza zinthu zomveka bwinobwino argument yomveka bwinobwino logic yomveka bwinobwino sindinanyozepo munthu ma comments zimene mukulankhula ndi zoti chani hayi iwe wa, wa dpp iwe ukulankhula zinthu zopanda nzeru sukuziwa chimene ukupa- ukunena iwe iwe ndi wa dpp can you learn to listen to understand things can you learn to listen to understand things mukubweresa ma argument anu akuti muli ndi umboni kuti chimanga chimene boma lagula ku zambia ndi chodula kuposa cha ku malawi eh ati umabweresa mabilu anu kumeneko kaya mwatenga kuti mwa, mwa mwa mitengo imene mwaitenga kuti kaya wakupasani ndi ndani kaya mwangodzitenga pena pake i don't know you are still arguing arguing arguing instead of understanding the argument i made and this is where ndisa- ndizilankhula ndisakunyozeni eti ndizilankhula mokulemekezani this is where you miss it you think kuti chimanga chimene mwalima inuyo ku malawi chikuchipa kuposa cha ku zambia chifukwa choti mwayiwala kuti boma laononga kale ndalama pa fetereza kukupasani inuyo kuti mug- mugwiritse ntchito fetereza ochipa mwayiwala kuti imeneyo ndi cost eti boma laononga ndalama zambirimbiri mamiliyoni ma, ma, ma mamiliyoni kugula dzimafetereza kuchoka kunja mmati aip aip aip eh, nde akubwereserani ndalama zimene za- boma laononga kale laononga kale on your production ya chimanga chanucho and you want you want subsidized uh, farm inputs akupasani subsidized farm inputs boma laononga kale ndalama on the same maize And imeneyo simukuyitenga ngati cost ya boma ya? Mukuwona ngati kuti imeneyo si cost ya boma? Ndiye mukumatenga kuti chimanga chanuchi ngati kuti zonse mwazilima nokha, boma silinapangepo spend on your production. Ndiye mtengo wake mufuna mupange inuyo, mtengo umene wapanga boma ngolakwika. So what the argument I'm making is if kupanga produce chimanga kukudula ku Malawi, if mukatenga mukaphatikiza mitengo ya ma farm inputs amene akubweresa aja ma subsidies ose aja mitengo ya zimene zizi eri ngati chikudula it's okay kupanga import it's okay kupanga import that's as simple as that ndakupasani chisanzo chabwino cha inuyo mabanja anu eri mulimo mubanja mwanu nyumba mwanu mumakhala anthu folo chimanga chimene inuyo mungadye chaka chonse january to december mwina ndi cha 800000 or, or, or, or 500000 anthu folo nde inuyo anthu folo muzipezeka kuti mukuononga 1 million kukalimitsa kumunda kuti mudye chimanga chaka chaka chonse chodula ndi chiti chodula ndi kulimako then why not just buy ndi ndalama tidzidzitenga kuti dzogulirazo go and work go and work go and work the time you, you waste kumalima izizi go and work kapena go and mukalime zinthu zina zoti mudzigulisa zopanga ndalama kalimeni tomato mudzikolola kambirimbiri mudzigulisa kalimeni mbatatesi kalimeni nandolo kalimeni chani you produce and then you buy this that's simple logic dziko liziganiza choncho Ayi, koma sitingadalire zoyitanisa kunja pa chimanga. Mankhwala mumadalira bwanji zoyitanisa kunja? Simumapanga nokha mankhwala onse mzipatalamuwa? Mankhwala, zofunikira kuti inuyo mukadwala muchire, aliyense akadwala anthu tisafe ku Malawi. Mankhwala onse timadalira oyitanisa kunja bwa? Simumanena bwanji kuti mankhwala tisamadalire zoyitanisa kunja tidzipanga tokha? What's so special with chimanga tisamadye cha ku Zambia tidzipanga tokha?